nke echiri na zere ama na ụfọdụ n'ime unu na-anụ ka a na-ekwusị ee na ndị ọcha ji wee bịakwa bukọrọ alụsị anyị bukọrọ mmụọ chi ndị ojii mostly ndị igbo ndị naijiria wee naa be ha mana a na-ekwu ụdị okwu ọ na-efe unu efe na ntị unu anọkọtabe jụọ onwe unu kedu ihe mmetiri eji wee wetara anyị ụka ka ọ dị ka ndị ọcha a na-eje ebe ife adụlọ ngwa geenụ ntị ọfụma ka m kọwara gị ihe ị nwere ike iche eche na ya ka ọ bụrụ na uche gị ga-ewu kpakọ ọnụ a bịa na be anyị maka na ndị ọcha amago na anyị nwabụ ndị izizi ekere n'ụwa a ewee bịa wee bịa bukọrọ mmụọ niile gbusisie nne na nna gị nne na nna anyị ha ma ndị niile a wentara isi na be anyị egbusisie anyị gbusisie ha wee bukọrọ mmụọ ha ji wee were wee jee manifest ya their own god their own goddess wee wetaziere unu ụka sị unu kpere ndị ọcha niile ị na-afụ nwere mmụọ ha na-ekperu ọ bụrọ jizọs ahụ unu na-egbu onwe unu ife a na-eme ife akwado ka a na-ekpe jizọs wụ camouflage ka ọ ghara ịdụ ka ha ndị nne ma ihe a na-eme ị jụgoro onwe gị ụka one dị na be ha ndị ọcha na one ka ị fụ were were were picture nwoke ahụ unu na-ekowe na be unu nwoke a aktịrị muvi unu na-ekowe na be unu na-eko ebe ha mana a jụọ unu unu asị na na na na na chukwu bụ mmụọ akụkọ ọwụna akọrọ unu maka jizọs onwedị ka o si wee happen n'ụwa a. o medị exist o nwere ka o si eme exist n'ụwa anyị nọ n'ime ya asụ m na jizọs bụ nazaret nazaret adọdị n'ụwa a. o nwere ihe bụ o nwere nazaret ahụ anyị fụrụ ka ha bịa o nwere ya o nwere obodo bụ eh, Ma- Ma- mazarot or something ha chenjiri ihe a baa nazaret wee were akụkọ nna akụkọ wee sị na na baịbụl wee okwu agwara ọgwa wee wee jiri unu wee gharịa unu isi imagine a sị unu na na adam na eve na mmadụ naabọ ka e kere n'ụwa bụ ndị izizi e kere n'ụwa na ọkwa n'aja na ọkwa nụ nọkizmafia ọkwa m, aja ugwu uzuzu na ikuku eji wee kee mmadụ eji wee werekwa mkpịsị mkpịsị ngụgụ nwoke wee kekwa nwaanyị na ọ bụ eji meri eji wee mmụọ nsọ ji wee tụwapụ ya ime o wee mụọ jizọs unu eburu okpokoro isi unu kazịa ndị ahụ wetara unu ụka mazi ife dị na ya nọ ndị a wetaziri unu ụka kazi unu na-ebi ọfụma unu unu e wetaziri ụka ahụ kazi ha na-ata ahụhụ ha vu their own proper- poverty butere unu gburu ife ọma niile unu nwere otu a ka ọ ga-abụ ndị mmadụ pụta ha were afụfụ ha na ha na afụfụ ha na-ata they project that to people with charm na spell work ndị otu ha otu a ka ọ dị ihe ndị ọcha mere ndị afrịka ha were their sufferness wee project onto afrịka wee na-ebukọrọ ife ọma ndị afrịka nwere mana oge na-abịa afrịka ga-enwere onwe ha mark my word ọgwụkwa nkwu afrịka ga-enwere onwe ha power ị fụrụ a na power ị fụrụ a power ga-esi n'aka ndị ọcha wee pụ ọ wụ na ụmụ ọnọnwụ nwee n'izu na ụmụ ọ ga-eme ọ ga-eme maka na ọchịara o nwere oge m gwara unu sị unu na n'ụwa a ị fụ na-echenji maka o nwere ihe okike na-arụ obere oge ọ bụrọ otu unu si afụ ụwa ka unu ga na-esi afụzi ya onye ọbụla ga-efesi the truth maka na ife ọjọọ karịzị n'ụwa and obi adịghị okike mma na ọ bụ ya ka o ji wee na-arụ ihe niile ọ na-arụ since ọ nọdụ busy o wee na-ezikwa m ozi na-ezikwa unu ma ndị pastọ niile unu na-afụ obere oge ị ga-afụ onye ọbụla onye ọbụla ga na-adakwu ibere ntụ onye ọbụla ga-efesi the reality the truth na ya ka m ji wee na-akụzi gị ọ bụrụ na ị gbaa mbọ tinye ife m na-akụzi n'ọrụ ị ghọta onwe gị tupu oge ahụ eruo ọ wụ ma ọ ga-eru o ruwego eru obere oge ọ ga-eru and ọ bụrụ na ị ghọta onwe gị ị ga-anọ n'afọ na ka m ji wee na-asị unu tinye nkụzi m n'ọrụ nkụzi m a nwere ike ọ ya make sense now ma ọ ga-emeke sense in future very soon n'oge na-adịghị anya mba nna wa ka ọ dịrị gị mma ka ị ghọta onwe gị maka oge ahụ ruo ị ga na-etighara anyị no and ị ma na mgbe ihe na-eso gị ọsịsọ ị ga na-agbakeri ya na and onye obi eruhọ ana ọ ya ama ife ọ na-eme na ọ bụ na ị ga-ebido na-etinye ihe ndị m na-akụziri gị n'ọrụ o nwee ike dịrị gị na mma oge ahụ i nwee ike na-afụ ife ndị a niile maka ihe ndị niile anyị na-alaiki kịta ị na-afụ ị na-alaiki si o nwere oge ọ ga-adị ngị nwa ama laikikwazi ụmụ ife ndị a niile ị na-alaiki kịta o wee chenjie ekwugwo m mana ndị mmadụ ga na-aghọta ya ndị mmadụ ara aghọta ya ọfụma maka ivu na-ama ha bụkarị mana o kwesịrị m isi otu a gwa unu ya ị chọọ ịghọta ihe ndị ọzọ oke kwuru ọ mmụọ ga-agwazi gị ndị ahụ maka mụ na onwe m ama m ya na-awụ na-eyi ya aghọta ya tụsasịa nkụzi m a ka i wee nyere ndị ọzọ aka nyere onwe gị aka ka ị mara na kristianity e wetara na be anyị igbo na afrịka ọ bụrọ maka ọdịnamma anyị na ọ ife e mere ka e ji wee na-akọnfuzi anyị ọ ndị ọcha wetara unu kristianity bụ ndị a mere na a na-anụ ọgụ n'afrịka mere na ndị naijiria na-anụ ọgụ mere na a na-egbusisi ndị igbo be anyị mana e kwuo ya ndị ndị ndị ndị nwere okpokoro isi a na-anụ ọgụ ndị agụụ na-egbukwa a na-anụkwa ọgụ maka ya si na asị na o nwere ego otu adịrọ nsogbu adịrọ ụkwa ruo oge ọ ga-ada ada agwa ochi ntị na agha esu a na-ama ọkwa mmiri fụ ozuzo amakwana m ọkwa ahụ and mmiri a ọ ga-ezoriri and ọ ga-amakwara ndị agbachighọ n'oge ezeghọ mmiri n'oge tinye nkụzi m n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma shi a gwa ndị ọyị ka a zụnyere m na arụ